joseph mwanamveka anali political prisoner wa chakwera after 16 september minister of finance wapanga budget reform chuma chikubwerera m'chimake simenti 34000 forex mafuta akupezeka komanso inflation yatsika 27% minister of the year anapita kunja osati kokwera hamba amachita zokambirana ndi madona ndipo anabwerako ndi 200 billion kwacha pamene amayamba ntchito ngati nduna analonjeza kutsitsa mtengo wa chimanga pano pa 50000 kuchoka pa 80000 bright msaka sukulu yaulere ikutheka kuyambira january kulibe fees amanena zoona abakili muluzi tv
tamvera kaye nyamata ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza lawo ona a kunkuyu ndikuthokozeni ine sindimafuna kumuyankha wabakili tv
Charles Mhango as Minister of Justice walonjeza kafukufuku wa imfa ya Chilima. Amalawi akudikira ndi chidwi. Dr. Ben Phiri akuchita focus decentralization. APM analonjeza 5 billion kuma constituency and Ministry of Local Government ili ndi udindo oonetsetsa kuti zimenezi zikutheka. makontrakta apange zinthu zolimba ndalama zisalowe m'matumba mwa anthu chifukwa 5 billion cdf singayende yokha popanda anti corruption bureau ngozi tikuonazi nkhani yake ndi corruption m1 from blantyre to mzuzu umayenera kukhala highway ndalama za togeti anagulira mahewu kulephera kukwirira mapothole lero taluza anthu 5 nthawi imodzi akuluakulu kwabwera tv ina yongoyankhula pa wailesi mverani anyamata inu zikomo kwambiri anyamata amolalo zikomo akuti bakili muluzi tv
dr ben phiri minister of local government anakumana ndi acb makhansolo komanso makontrakta kuwatsimikizira kuti athandize pothana ndi corruption inu mukudziwa kuti boma la chakwera linasowesa 34 billion kwacha madona ngati world bank anasiya kuthandiza makhansolo richard chimwendo banda analephera kufotokoza kumene kunapita ndalamazi ben phiri anakumana ndi madona walimbikitsa kuti boma la profesa labwera kudzachita zinthu mosiyana ndi chikangawa tsiku ngati lero nthawi ya chakwera anthu anali ma filling station kukasaka petulo ndiye kumakhala ma press conference atatu per day a moses kunkuyu tapereka 50 miliyoni ku badea yogulira mafuta henry kachaje amatiuza kuti a zigubu akubisa petulo bungwe la nocma matraki achita breakdown ku nyika lero ndi mbiri yakale petulo akupezeka paliponse 24 hours komatu minister of energy ndi mzimayi jean mathanga azibambo analephera kumangokhalira kulira ma press conference mayi ameneyu akuonanso nkhani ya magetsi by february 2026 two months from now tikupata magetsi ku mozambiki ku mcp kunali mzimayi anaba 5 biliyoni ku nocma mafuta amasowa ma filling station koma lero tili ndi azimayi odziwa ntchito honorable mary navicha akupanga plani yowonjeza mabeneficiary a mtukula pakhomo ku ministry of homeland security kuli akatswiri norman chisale peter mukhito ndikunena pano azikwanje kulibe polisi ikugwira ntchito mwa professional osati zimene timaona mbuyomu zigawenga ndikumasankhidwa kukhala ma- ma police commissioner allan witika anaombedwa mkamwa chairman wa kabaza ku lilongwe anamudula mutu sylvester namiwa anamenyedwa polisi ikuona lero zibwana zimenezi kulibe there is an operative imene ikupanga run an online tv akumaitcha kuti bakili muluzi tv ngati unduna tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies amene tili nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo we have a minister kuchokera ku salima joel chigona akupanga za ma technical college one of the manifesto ya dpp ndi kukhazikitsa ma technical college profesa amanena zimenezi joel chigona ndi amene akutsogolera project imeneyi honorable jappie mhango ali ndi ntchito yaikulu achotse nyumba za maudzu ku midzi apm analonjeza akufuna decent houses malata ndi simenti roza mbilizi mzimayi woyamba kukhala minister of agriculture ku malawi kuno akugwira ntchito yotamandika tamuona akugawa chimanga pofuna kuthana ndi njala ya chakwera fetereza akugawa koma sakukwanira yesesani nkhani ya fetereza chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year taonani zimene wachita mulungu wabweretsa mvula ku bagamoyo kunalibe zimenezi m'baibulo anthu akalakwira mulungu amabweretsa miliri muliri umene tawuwona munthawi ya chakwera ndi kusowa kwa mvula anthu ambiri anaphedwa popanda zifukwa kafukufuku amachitika popanda mayankho ndiye pokwiya chauta anabweresa miliri cyclone achakwera akapemphera mvula kumabwera cyclone koma ulendo uno kumwamba kwavomera mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi

lero amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza a bakili muluzi tv